Anois a Chonaill, an bhféadfá cur síos a dhéanamh ar an sraith pictiúr atá os do chomhair amach dar teideal 'Tine sa Seomra Eacnamaíocht Bhaile'. Sa chéad phictiúr den sraith pictiúr seo, 'Tine sa Seomra Eacnamaíocht Bhaile', tá triúr scoláirí scoile le feiscint ag obair sa chistin sa Seomra Eacnamaíocht Bhaile. Tá éadaí cócaireachta á chaitheamh acu agus tá an Múinteoir Eacnamaíocht Bhaile ag faire orthu agus ag déanamh cinnte go bhfuil siad ag leanacht na treoracha ar fad. Is léir go bhfuil an friochtán á úsáid acu agus tá siad ag baint sár-thaitneamh as an rang cócaireachta agus tá siad ag foghlaim go leor scileanna nua, táim cinnte. I bpictiúr a dó, nuair nach mbíonn an múinteoir ag faire, cuireann ceann de na buachaillí ola ar an bhfriochtán. Ach, cuireann sé an iomarca ola ar an bhfriochtán agus go tobann, tosnaíonn lasracha ag léimt san aer agus tosnaíonn tine ar an bhfriochtán. Nuair a fheiceann an múinteoir é seo tá sí sceimlithe ina beatha agus ordaíonn sí don bhuachaill an t-oigheann a mhúchadh agus an seomra a fhágáil ar an bpointe láithreach. I bpictiúr a trí, ritheann an múinteoir go dtí an balla chomh tapaidh agus is féidir léi agus briseann sí an ghloine sa chóras éigeandála. Titeann an ghloine seo ar an t-urlár. Tosnaíonn an bonnán tine ag screadaíl agus cuireann sé seo in iúl do gach duine sa scoil go bhfuil orthu an scoil a fhágáil láithreach. I bpictiúr a ceathair cuirtear fógra amach ar an gcallaire ag iarraidh ar gach duine an scoil a fhágáil go deas réidh. Siúlann na daltaí go léir amach ón scoil i línte díreacha agus go socair. Téann siad go dtí an t-ionad tionóile sa chlós agus glaonn na múinteoirí na rollaí de réir na bliainghrúpaí éagsúla. Idir an dá linn, fad is atá sé sin go léir ag tarlú i bpictiúr a cúig, tá beirt mhúinteoirí ag obair go dian ag iarraidh smacht a fháil ar an dtine trí múchtóirí tine a úsáid. Tá scamall mór deatach ag bailiú mórthimpeall orthu ach leanann siad orthu go cróga ag troid i gcoinne an tine. Faoi dheireadh, buíochas le Dia, éiríonn leo smacht a fháil ar an dtine agus múchann siad é. I bpictiúr a sé, tá an tine múchta, tá an scoil sábháilte agus filleann na daltaí go léir ar a ranganna. Míníonn an múinteoir Eacnamaíocht Bhaile do na daltaí go léir go gcaithfidh siad a bheith níos cúramaí agus níos mó aire a thabhairt nuair atá siad ag obair sa chistin. Táim cinnte go bhfuil ceacht luachmhar foghlamtha ag na daltaí go léir agus bhí an t-ádh dearg orthu nár gortaíodh aon duine. Agus is é sin conas mar a chríochnaíonn an sraith pictiúr seo. Go raibh maith agat, a Chonaill. Bhfuil aon cheist agat le cur orm i dtaobh na sraithe sin? Cén ghléas a úsáideann na múinteoirí i bpictiúr a chúig chun smacht a fháil ar an dtine? Múchtóirí tine atá in úsáid ag sna múinteoirí ansin.
Céard a dhéanann an múinteoir i bpictiúr a trí? I bpictiúr a trí briseann sí an ngloine chun an bonnán éigeandála a chur ar siúl.
I bpictiúr a haon, cén saghas fearais chócaireachta atá á úsáid ag na scoláirí? I bpictiúr a haon, tá na scoláirí ag baint úsáid as friochtán ansin. Go maith. Cúpla ceist anois agamsa ort. Cad é an fógra a chuirtear amach ar an gcallaire i bpictiúr uimhir a ceathair?
Iarrtar ar na scoláirí go léir i bpictiúr a ceathair an scoil a fhágáil go mall. Go maith. Cén sórt cóta atá á chaitheamh ag an múinteoir Eacnamaíocht Bhaile? Tá cóta bán á chaitheamh ag an múinteoir Eacnamaíocht Bhaile. Go maith. I bpictiúr uimhir a ceathair, cad é an rud atá le feiscint i bhfad siar sa chúlra amuigh insa chlós ansin? Tá ciseán cispheile le feiscint sa chúlra i bpictiúr a ceathair. Go raibh míle maith agat. B'in agaibh Conall Ó hAiniféin ó Ghaelcholáiste an Chláir ansin agus é ag déanamh cur síos ar an sraith pictiúr d'Ardteist na bliana seo, Tine sa Seomra Eacnamaíocht Bhaile Áine. Tá Conall go mór ar a chompord sa Ghaeilge, nach bhfuil? Tá sé ábalta rud ar bith a rá, nach bhfuil? Tá an-chumas aige sa Ghaeilge, tá.
Tinte, lasracha ag léimt san aer. Tá sé mar a bheadh tráchtaireacht spóirt, chuir sé, Mícheál Ó Muircheartaigh i gcuimhne dom, cuireann sé an-chuid samhlaíochta agus an-chuid pearsantachta isteach insa chur síos a dhéanann sé. Chuir agus bhí sin an-taitneamhach chomh maith leis sin.